Bullaí oraibh a pháistí! Tá mé ar ais arís le scéal iontach san am, mar is eol daoibh, agus féach inniu, táim chun dul chuig an tSín! Féach! An Pota Folamh! Seanscéal ón tSín, bíonn. buachaillín beag seo agus an tImpire agus fainic cad a dhéanann sé. Feicimid. Tar liom! An pota folamh. Raintree a chéadfhoilsigh faoin teideal Folk Tales from Around the World, The Empty Pot. Charlotte Guillain a scríobh, agus ba é Steve Dorado a mhaisigh, agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. So, scéalta béaloidis as na ceithre hairde, An Pota Folamh, Scéal Béaloidis ón tSín, Na Carachtair, féach, Cheng, Garraíodóir Dícheallach, An tImpire, agus Wei agus Buachaillí Eile an Bhaile. Blianta fada ó shin bhí Impire sa tSín. Bhí an tImpire ag dul in aois agus bhí rud amháin a ghoill ar a chroí. Ní raibh aon chlann aige agus ní raibh a fhios aige cé a thabharfadh aire don Impireacht ina dhiaidh. Bhí sé cráite ar fad. Cé a thiocfaidh im' áit? a deireadh sé leis féin. Féach, agus é ag breathnú an-bhuartha ansin, nach bhfuil? Bhí smaoineamh ag an Impire lá amháin. Beidh comórtas againn chun an duine ceart a roghnú, a dúirt sé. Thug sé cuireadh do gach buachaill san Impireacht páirt a ghlacadh ann. Tháinig na buachaillí as gach cearn den tSín go dtí an pálás chun páirt a ghlacadh sa chomórtas. Thug an tImpire síol an duine dóibh. An buachaill a mbeidh an planda is airde aige, sin é an buachaill a bheidh ina impire i mo dhiaidhse, a dúirt sé. Féach na buachaillí go léir ina líne agus síol á fháil ag gach duine díobh. Bhí buachaill amháin ann a bhí ar bís ar fad faoin gcomórtas. Cheng an t-ainm a bhí air Bhí sé beo bocht ach b'iontach an garraíodóir é. D'oibríodh Cheng go crua i gcónaí, chuirfeadh sé uisce ar na plandaí gach lá agus ghlanfadh sé amach na fiailí ar fad. Bhí sé breá dóchasach agus é ag siúl abhaile ón bpálás agus an síol ina ghlac aige. Féach an síol beag agus é ag siúl abhaile ag tabhairt aire mhaith don tsíol, nach bhfuil? Chuir Cheng ithir i bpota. Rinne sé poll beag san ithir agus leag sé an síol isteach ann go cúramach. Ansin chlúdaigh sé an síol leis an ithir arís. Chuir Cheng uisce ar an síol gach lá. Rinne buachaillí eile an bhaile an rud ceannann céanna. Ach, mo léan, d'imigh an t-am agus ní raibh aon chuma ar an scéal go bhfásfadh síol Cheng. Is é trína chéile ní thuigeann sé cén fáth nach bhfuil an síol ag fás, é, agus é ag tabhairt an-aire ar fad don síol. Ó, bhí buachaill saibhir ar an mbaile. Wai an t-ainm a bhí air. Thosaigh Wai ag maíomh go raibh an síol a chuir seisean ag fás go tapa. Thosaigh sé ag maíomh faoi cé chomh hard is a bheadh an planda. Ní raibh síolta na mbuachaillí eile ag fás in aon chor agus bhí Wai lánchinnte de go mbeadh seisean ina Impire. Féach agus an síol ag fás ansin. Sul i bhfad, bhí gach buachaill ar an mbaile ag maíomh faoi cé chomh maith is a bhí a shíol féin ag fás. Féach orthu, agus na síolta beaga agus iad ag fás. Ach amháin Cheng bocht. Ní raibh aon chuma ar an scéal go bhfásfadh an síol a chuir seisean in aon chor. Leanfaidh mé orm. Tosóidh mé ansin arís. Sul i bhfad, bhí gach buachaill ar an mbaile ag maíomh faoi cé chomh maith is a bhí a shíol féin ag fás. Ach amháin Cheng bocht. Ní raibh aon chuma ar an scéal go bhfásfadh an síol a chuir seisean in aon chor. Bhí sé in ísle brí ar fad. Féach ar na buachaillí eile agus na síolta ansin acu. D'imigh na míonna thart. D'fhás plandaí na mbuachaillí eile go hard agus bhí duilleoga orthu go tiubh. Ach fós níor fhás síol Cheng. Chuir sé an síol i bpota níos mó agus chuir sé ithir nua isteach sa phota. ach fós féin níor fhás sé. Ag obair go dícheallach ansin, thosaigh Wei ag magadh faoi Cheng agus faoin bpota folamh aige. Labhair Cheng lena tuismitheoirí faoin scéal, ach dúirt siad leis go raibh sé ag tabhairt aire mhaith don síol agus nach mbeadh aon duine ábalta níos mó ná sin a dhéanamh. Féach. Daidí agus a Mhamaí. Agus Cheng bocht agus níl fhios aige cad atá ag tarlúint, eh? I ndiaidh sé mhí, ghlaoigh an tImpire na buachaillí ar fad ar ais go dtí an pálás. Tháinig na buachaillí eile ar fad agus planda mór duilleach ag gach duine acu. Bhí náire ar Cheng bocht nuair a chonaic sé na plandaí eile agus gan aige ach an pota folamh. Ach nuair a chonaic an tImpire pota folamh Cheng leath meangadh mór ar a aghaidh. Breathnaíonn sé níos sona ansin anois, nach mbreathnaíonn? Na síolta a thug mé daoibh, arsa an tImpire, bhí siad ar fad bruite. Ní fhéadfadh ceann ar bith acu fás go brách. Sé Cheng an t-aon bhuachaill macánta in bhur measc agus is eisean a bheidh ina Impire i mo dhiaidh. Bhog Cheng agus a thuismitheoirí isteach sa phálás agus bhí saol fada sona acu ann. Nuair a d'fhás Cheng suas bhí sé ar an Impire ab fhearr a bhí ann riamh. Críoch. Féach, nach é atá ag breathnú sona sásta anois. Agus na leaids a d'inis bréag agus a chuir síol nua ann. Níor éirigh leosan. So. An ceacht. Is minic a bhíonn ceacht le baint as scéalta traidisiúnta. An ceacht atá le baint as an scéal seo ná nach féidir an fhírinne a shárú agus gur fearr a bheith ionraic i gcónaí. bunús an scéil. Ní fios cén uair a cumadh An Pota Folamh mar scéal an chéad lá. Ní fios ach gur sa tSín a cumadh é. Sular tháinig an teilifís, nó an raidió, nó an ríomhaire ar an saol ba nós le daoine scéalta a insint mar chaitheamh aimsire agus mar spórt. D'imigh an scéal seo ó ghlúin go glúin ag seanchaithe na Síne ar feadh na céadta bliain. Bhíodh leaganacha difriúla den scéal céanna ag seanchaithe difriúla. In imeacht ama, breacadh an scéal síos agus scaipeadh é ar fud an domhain ansin.